ee ekelela m anyị niile n'ụbọchị tata na ofufe nke anyị bụ ndị African sacred worship of ancestral religion. Okay, because you did do soldier there, so. So, um, ihe anyị na-ekwu n'okwu wee bụrụ ụbọchị tata bụ ụbọchị ofufe anyị anyị nwa bụ ndị African ancestral African sacred worship of ancestral religion ana m ekwu n'ihi na anyị ebidogo omenala dum aka. omenala nke anyị malitere anyị nwere ọtụtụ ihe anyị na-emegasị n'ala Igbo n'ụbọchị tata anyị chọrọ ka anyị gaakene njem n'ime ya n'ụbọchị taa ka anyị marakene ma otu anyị si aga ya tata ọ bụ otu o kwesịrị isi wee dị ka ọ bụ otu anyị si emebu ya na gboo wee bụrụ na ọnọdụ akwamozu otu ndị Igbo si akwa ozu mm, ka anyị si akwa ozu n'ala Igbo ọ bụrụ na anyị nee anya n'ụbọchị tata anyị ga-ahụ na ọtụtụ ihe na-eme tata dị ife a anyị na-afụ ka e si akwazi ozu n'ebe dị iche iche n'obodo anyị taa em, a na-akwazi ụmụazị ndị nwụrụ n'ike ndị nwụchuru ọnwụ ndị nwụrụ ọnwụ arịrị ndị nwụrụ ọnwụ mwute the way e si akwazi ụmụazị ahụ ụdị ego a na-asụgbunyezi n'arụ ụmụazị dị otu a bụ ihe m sị ka anyị lebekene anya n'ụbọchị tata nke abụọ wee bụrụ This mortuary of a thing ya bụ mortuary fridge ebe a na-eji adọbasị ozu ndị mmadụ em kedu ka anyị si wee fụta ya n'obodo anyị dịgasị iche iche ihe ahụ ọ bụ ihe a na-emebu eme n'ala Igbo ọ bụ omenala Igbo ka ọ bụ ịdọnye ozu na mortuary then ịkwa ndị nwụrụ n'ike the way e si akwa ha today ọ nya nwa bụ ihe m sị ka anyị jụọ wee sị ka m bido na aka nri m mm, nna anyị ukwu ikenga afrịka ka ịkọtụrụ anyị ịgwa anyị afa gị gwa anyị obodo gị gwa anyị ka unu si eme ya na be unu
Obi Abịama, obi chukwu Obi Abịama, obi okike Obi Abịama. alaeze chukwu okike Abịama bịarugo ka eme ya ka o guzosie ike Um,
ekene m Chineke maka ụbọchị dịka ụbọchị tata um, nnọkọ anyị tata bụ ajụ aza nne anyị lọọlọ achara ugo mmiri nọ n'ugwu ngozi onye na-ajụrụ ajụjụ um, dịka mụnwa mụnwa bụ ike nwajiakụ abụ m onye Ideatọ Ideatọ North ka m si eje na side anyị ebe anyị si wee ebe anyị si pụta um, ị ma na nke bụ eziokwu na a mụnyere m n'ụka enweghị ihe dị n'omenala a kụziere m na ọ mụnwa tonite were aka m wee wee nyobe nyobe ihe dị n'ala n'ihi onye nọrọ m ụwa ụdị mmadụ m bụ wee bịa ụwa mana nke ịkụzi akụzi dịka nne na nna m ịkụziri gị mmadụ ụkpụrụ omenala na ọdịnala enweghị m ụdị ohere ahụ so mana na ihe m chọpụtara achọpụta that's ihe m ji aka m wee chọpụta gbasara ka ndị be anyị si eme na mgbe gboo ọ na-eme mmadụ nwụọ a kụọ ekwe a kụọ ekwe agbagharị e nwere ekwe ọ na-abụ a kụọ a mara na ozu adago e nwekwara nke a na-akụ na mdeeri a kụọ ya ihe a na-akọwa bụ ụmụ nwoke niile nọ n'ụlọ onye arahụkwana ụra onye ọbụla kee nkwụcha na e nwere ka ụbọchị si wee dị ekwe nwechara ihe ọ na-ada and ekwe aha na-ada ndị okenye a na-ekwu a na-akọwara ụmụ ha lekwa ihe ekwe na-ekwu nwata ahụ werezie onu ekwe ahụ ọ na-eto mgbe nke ya onwe mgbe ọ ga-eru ọ marago ihe ekwe na-ada so wee bụrụ ya ekwe ọnwụ daa a marago na mmadụ anwụgo a ṅabazie ntị maka na onye na-ama ọkwa ga-ama ọkwa gafee n'ama ehe a na-aṅazi ntị aha a na-echezi ka a mara onye nwụrụnụ ọkwa ga-ejerezi gafete n'ama gị gafee ị na-anụ a na-asị em, mm, eh, i- ichie atakwuru aja ma ọ bụ atamgboloko ị ghọtago nke onye dị otu onye dị otu a na ọ pụọ na ei etie mgbe ahụ i kunizie jebezie na ngwuru ebe ihe mere ịghọtago ịnụgo ebe ihe mere mgbe ụfọdụ ekwe ahụ nwere ike bụ na ekwe adabeghị ịghọtago mana ịmago na onye dị otu a nọ n'akwa ọya and dịka onye okenye amago na onye a ama ebilite enwere ike ụbọchị ekwe ha ga-ada onye ahụ etie sị na onye dị otu a pụkwana ije ebe ahụ ọ bụrụ ya so mgbe a ga-agbakọsuzi gbakọzie ihe a ga-agbakọ anọdụ ndị okenye anọdụ n'iro atụba alo ụmụ nwaanyị ada apụta hmm? ụmụ nwaanyị anọrọsịa ndị na-ebe akwa a na-ebe akwa mana mgbe anwa ada ebe akwa ịghọtago onye na-ebe ya nọ n'ime ụnọ na-ebe ị gaghị apụta iro bịa tibe mesube ana na enwere oge a na-enye ohere iji bee akwa ọra na anọ mana mgbe ahụ onye ahụ ka nwụrụ anwụ ọ ka bụ ọ ka nọ n'onye a gaghị enye mmụọ ya nsogbu ịghọtago maka na a ka na-akwazi mmụọ ya akwazi Ehe, ndị na-elekọta ozu abaa n'ime ebe ahụ jee dozibe ya e nwere ndị ọ bụ ọrụ fa abaa n'ime ebe ahụ mee gịnị jee dozibe onye ahụ dozibe ya edozi ya within within that day onye ahụ nwụrụ and the next day that day niile and the next day ka e nwere iji wee nie onye anwa that day ọ nwụrụ na next day ya eh, depending on on ihe surroundụrụ ya maybe e nwere okwu e needịrị ka e dozie ma ihe ndị e needịrị ka a kpa ọ bụrụ na ọ dabanwughị ini ya that day like onye nwụrụ n'ụtụtụ e nwere ike tupu mgbede eniene ya ma edobe ozu anwa ihe niile eme ihe niile sharp sharp within two days ọ bụrụzie na ọ bụ ozu bu okwu ọ bụrụzie na ozu bu okwu na ụka enwere ozu na-ebu okwu na ụka ee okwu na ụka anwa ama agafe 3 days a ga-etinye onye aha n'ana 3 days and within that 3 days ahụ a na-eje enwere ihe a na-eje wetacha ma ndị o nwe mgbe ụfọdụ na-eweta nchanwụ enwere ike weta nchanwụ weta enwere ihe ndị ha ha nwa ma anya ihe eji eme embalmment ewee bịa tee onye aha n'arụ ịghọta na mbara ya aha ndị ndị ụmụnna nọgodo ebe a na-ekwu ihe ọbụla ama anụ isi ozu ịghọtago then ịpụtakwa ịfụkwa n'ụnọ ebe a n'ime room ebe ahụ ọ nọ ịfụkwa anwụrụ ọkụ si na room ya apụtasị ịghọtago ọ bụrụ akwụkwọ akpatasara tinye ọkụ anwụrụ ya na-apụsịsị o nweghị ihe na-efe efe ga-abịa anyụnye ya ikpuru ịghọtago preserve a ga-ekwu ekwu okwu anwa kwuo okwu anwa ọ bụrụ na okwu ahụ ekwe okwukwu under 3 days a ga-eniriri ozu a ekwukwene ya kwute ya a ga-eniriri ozu a hmm? ekwu ya ekwute ya a ga-eniriri ozu ahụ enichaa ozu enwezi ihe a chọrọ ime gị na-emete mana ihe anyị ma bụ na enweghị ihe dịka mortuary mgbe anwa na side ebe m si wee bịa obi abịama obi abịama obi okike obi abịama alaeze Chukwu oke abịama ka m jedegowere ebe a ka m mụnwa jedebe ebe a maka e nwekwara ajụjụ m mecha ajụbagasịa na ihe gbasara ya which enwekwara ka esi wee kọọ mana dịka ebe a jụdere m ajụjụ ka mụnwa asadebere ndewo ekelela anyị ekelela gị nna anyị ukwu ikenga ee anyị ka nwere ọtụtụ ndị anyị na ha nọ ebe a ka anyị nụkwa n'olu aka ji ọfọ oke osisi ee ịgwa anyị aha gị gwa anyị obodo gị gwakwara anyị ka unu si eme ya na ihe gbasara mortuary mortuary nakwazi otu esi akwa ya ozu ndị nwụrụ nwụchuru anwụchu ehe ka anyị nụrụ ka unu si eme ya n'akụkụ nke unu ndewo
Obi abịama. obi chukwu Obi abịama. obi okike Obi abịama. alaeze chukwu nke abịama abịarugo ka anyị mee ya ka o guzosie ike Um,
ana m ekene anyị ncha niile bụ ndị nọ ebe a n'eziokwu eziokwu mụ nwa bụ Ifeanyị Okosi abụ m onye onye Enugu ịbịa n'Enugu abụ m onye Udi ịbịa n'Udi abụ m onye Ọkpatụ anyị nwa bụ ndị na-achọ isi n'Udi wee pụkịta ka anyị zabazie Ojebe Ogene Ojebe Ogene yes ịbịazie na n'Ọkpatụ a mụ nwa bụ onye ama achara ị bịa na ama achara anwa mụnwa bụ onye ama mkpu Mhm. so anọghị m n'ụlọ wee too mana ịmarụgo ka anyị na-achị etezi n'ọdịnala gị na-amata ụfọdụ ihe gasị ịbịa na m, obodo m ihe dịka na m, ikorobịa nwụ maọbụ na okenye nwụ ekwe na-ada ekwe ada ha ana enweghị onye ya ejezi ozi ọ bụgo na na ịkwadosigo kịta afụ na ije agụ maka ịma mgbe gboo na agụ bụ na ihe ọ na-aba apụta ụzọ ụtụ ndị ya akwado akwadobego ekwe da ha ana ozugbo kpam ma ọ bụrụ na ị pụbeghị that nkwado a ị kwado ị ya eji wee jebe agụ ị ya akwasị ya maka ekwe amachara maka ịbịa na amachara kịta ekwe ada ha nọọ maka amachara niile ọ bụrụ na o nwe ebe ị na-eje ma njezi ị ya anọ ịmarụgo na o nwe onye nwụrụ nụ ihe a na-emezi bụ ajụbazi ese kedu onye ọ bụ nyanwa bụ ihe nwụrụ nụ kedu onye ọ bụ nyanwa bụ ihe nwụrụ nụ mainly ndị ekwe na-adakarị bụ ndị nwoke ịbịa na ndị nwaanyị nwaanyị nwụọ nwaanyị ibe ya eji obere ekwe ọ na-aga ihe ị ya na-anụ kpọkpọ kpọkpọ o nwere ike mgbe ọ ya na ọ ya na-aga round ọ ya na-aga na-aga na-aga na-aga onye fụzi ya sị ya "N- nne kedu onye ọ bụ ya nwụrụ ọ sị na nwa oje nwụrụ ma ọ bụ na mm, Mgbeke na ọnwụkwa na ọ nyanwa bụ ihe nwụrụ ọ kụrụkwa ekwe a na-agagharị mana ọ bụrụ na ọ nwoke ofu ebe ka ekwe a ya anọ wee da and ekwe ada ha ana ebe ọbụla ị nọ a na-anụgbado ekwe niile ahụ na anwa abịa na etu esi akwa ozu ọ bụrụ na ozu a daa n'abalị maybe na mmadụ nwụrụ n'abalị iwuri bụ na ekwe a ya-ada n'abalị mana ọ bụrụ na ọ nwaanyị bụ ihe nwụrụ n'abalị ekwe anwa ama nda n'abalị ọ ụtụtụ ka a ya-eji wee kụgharịbazie ekwe mana ọ bụrụ na nwoke bụ ihe nwụ ọsụgo n'ebe two nke abalị iwuri bụ na ekwe a ya-aha and ekwe aha ụmụ nwaanyị ndị n'ebe a ya-ebinizi je kụbaziri ndị ụmụada aka n'ụzọ ndị ya abịa bịa nọnyeziere onye ahụ ndị ozu nwụnarị ihe nọrọzie cherizie ozu chi ewee fuo ewee gabazie ije marụzie ka a ya-esi wee jee nie ee mgbe buru gboo ndị be anyị adị etinye ozu na mortuary anyị amara ihe a na-akpọ mortuary ihe anyị ma bụ na mmadụ nwụọ enie onye a ọ bụrụ na enighị onye a ihe dịka taata o nwere ike ọ bụrụ na o nwe nwa ya nọpụ anọpụ a ya na-eche ka ọmụ ụmụ ya abata enwere ike echebezie ozu a wee ruzie echi o nwe onye abọchi nwụ kịta sị na ọ bụrụ na nwa onye dị otu a dị otu a anọghọ nso enikwana ya a ya-echebe onye a until onye a abata ọ bụrụ na onye a ya-achọje achọje ọ bụrụ na onye a ya-esendịrị ego esendịrị ya ego then abịa na maybe na onye nwụrụ ọnwụ nwụchu ịma na ọ bụrọ otu esi wee kwaa okenye ka esi akwa ihe dịka onye dịka ebe 15 years nwụchu anwụchu ọ bụrọ otu a ka esi akwa ya mana ihe a dị after o nwe ndị be anyị na-akpọ ewu ọtịchi iwuri bụ na a ya-egburu onye ọbụla nọ na onye rugo agbọghọbịa ma ikorobịa a ya-egburu ya that ewu ọtịchi mana ọ bụrụ na obere nwa nwụchu anwụchu ada ejide akpati eni ihe dịka obere nwa ihe dịka ebe ka m kpọzi ya n- nwa amụrụ ọfụ ma ọ nwa two years ada eji akpati ọ achọba ihe dịka mgbe ahụ ọ dịka ihe dịka katọn ka a ya-achọba a ya-etinye onye a ọ mgbe tụbụrụ kịta ka a na-aba apụta achọbazie akpati akụrụ akụ so mgbe gbu- mgburu- mgbe anwa mgbe mbụ agbọghọbịa nwụọ ọ bụrọ otu esi akwa agbọghọbịa ka esi akwa okenye akwamozu ahụ etede aka ọ dị ka ofu only a day ka a ya-akwa agbọghọbịa ịma na ọ nụbeghị di likewise ikorobịa maka na ọ nụbeghị nwaanyị ọ bụrọ otu esi akwa onye nụgoro nwaanyị ka esi akwa unless ma nọ ikorobịa ịma na ọnụ ọzọ nwaanyị n'oge age ya agbagotego ehe mana enwere ike mezuzieri ya iwu niile so o na ka m matụdebe ekenekwa m unu. Ndewo, Mm. ndewo.
anyị anụla ka ya bụ ihe si ada Mm. Em, nwanne anyị nwoke n'aka ekpe m bụ nwanne anyị o nwere ihe ị ga-akọwatara anyị maka ihe a na-ajụ ase ya anyị na-ekwu okwu maka mm, ọnwụ nwụchu ka esi akwa ya na ala Igbo ma ọkwa ka esi akwa ya n'obodo unu na mgbe buru gboo nakwa ihe gbasara mortuary na mgbe gboo na be unu kedu ka esi eme ya mgbe ala bụ ala ma unu ebidoro na mbụ na-etinye ozu na mortuary ị gwa anyị aha gị ị gwa anyị onye ebe ị bụ
Um, achara ugo nwa mmiri nọ n'ugwu ekene m gị rinne maka na ajụ a ị jụrụ ọ dị oke mkpa ka m wee nwee ike wee tinyekwuo na um, na nke nna m gwa m wee mụta mụnwa bụ onye Ọba Idemmili South ebekwa m na-anọ Ọba abụ m onye Ụmụagụ Um, abụ m nwa be Awaji ihe eji mara m bụ Uchenna Awaji aka Ọkụbi dịka ntu nna m si wee kọwalụ m maka na ọ nọ ndụ taata ọ nọ ndụ ọ dị 106 years mụa bụ diọkpala na ngwulu ye ọ na-echi anyị warning ruo echi na mbọsị ọbụla ọ ga-anwụ sị etinyekwana ya na fridge sị nie ya ozugbo onye anwakwana anwa sị na ọ na-eburu ya eje ihe a na-akpọ mortuary so dịka ka m si wee ghọta ọ na-abụ okenye nwụa a na-akụ ekwe na n'Ọba maka o nwere ike ọ nwụọ ọnwụ ahụ na ndeli ndeli ahụ ọ nwụ ndị nọ n'ụlọ ga-apụ ozugbo jee kpọọ ndị na-esu ya bụ ekwe esube ya bụ ekwe onye ọbụla wee na-asị kedu ebe ekwe dị otu a na-ada for the little time m nọtụ n'ụlọ before m pụọ wee jebe ọrụ oyibo ana m anụkwa ụda ya bụ ekwe ya bụ ekwe ebe ọbụna a nọ kụa ya bụ ekwe a ya-anụlị ụda ya bụ ekwe maka na oke ekwe ka ọ bụ e wee na-asị na onye dị otu a na ọ nwụ mgbe ahụ ndị ndị ọbụla nọ n'ụlọ amalugo na afịa ama aga ụbọchị ahụ chi fozie e wee jụbazie ese ka ị na-ama onye ya bụ ekwe da wee na-asị nọ n'Uruagụ dị n'Ọba ọ nọ n'Ọkụzụ dị n'Ọba e wee gbalube wee kaa ya ka e si wee kaa ya ọ bụrụ n'usoro nke nwoke mana ọ bụrụ na a bịa n'usoro nke nwaanyị o nwere mkpu ụmụ nwaanyị na-adị eti gbapụta n'ebe a na-akpọ Ezema wee tie ya bụ mkpu e tie ya bụ mkpu mkpu ahụ na-akọwa onye nụ ya kọọrụ ibe ya na ihe dị otu a mee so that a bịazie ọtụtụ n'ime fa ama aga afịa ama aga ọrụ wee bụrụ ka m si wee ghọta mana a bịazie n'usoro kịta ụka mebichaa ihe niile ada emezi ya bụ ihe ka e si eme ya a bịa mmadụ nwụọ o nwere ike sef one month ụfọdụ ndị amaberọ na mmadụ nwụrụ e zobe ya ezobe wee na-atụ alo n'usoro nke fa because of na ife ọjọọ dị fa n'isi nwa bụ ndị ụka maka na o nwe ike e nwee ofu onye n'ime fa aka ya na-adịrọ ọcha ga-abụ na ọ bụ na-ewepụta ya bụ em, ozu ahụ mgbe ahụ na mmadụ amalụ ka o si wee nwụ mana ọ bụ ka ntụ nna m si kọwalụ m na ọ dịrị otu ahụ bụ sụgburu gboo So, ka m jedebegodi n'ebe a nụnwa because na mụ je ọlụ oyibo rinne na ọ nke nna m kọwalụ m ka m ghọta ọ yanwa mere m ji wee kaba arụ wee na-asị na nna nna anyị fa mekwa n'ife omenala na m etinyekwanụ isi na ya ka m wee nwee ike wee malụ anya kensinsi m ji wee na-aga n'usoro omenala a, ka m bịa na-afụta ife na-aghọtakwa na m na-adịzi ogologo ndụ na-aghọta ife dị iche iche na amarọ nke bụ na ọ bụ na m ghọtacha ihe niile a wee jebe ya bụ ọlụ oyibo o nwere ike ọ bụ na m kara natago n'oge maka na anọ m ọdụ rinne daalụ m Ndewo.
rinne ma ha aga anyị anụgo site n'ọnụ onye Anambra steeti bụ onye Ọba wee nụkwa site n'ọnụ onye Imo steeti bụ onye Akọkwa mm, Ideatọ wee nụkwakwa site n'ọnụ onye Enugu steeti bụ onye Udi mm, ehe. Em, mana o nwere okwu nwanna a kwuru m chọrọ ka m tinyetụ obere ọnụ na ya o kwuru sị na kịt na mgbe gboo gboo na fa dị emerọ ya itinye ozu na mọchụarị mana kịta na a na-emezi ya na mmadụ ga-anwụrụ ọ gaghị anọ onye a ọ nọcharị ihe ruru otu ọnwa tupu ndị mmadụ abịabe bịa maraba na onye ahụ nwụrụ and eneghị anya mgbe a ga-amatazi na onye ahụ nwụrụ bụ mgbe a ga-achọzi ini ya bụ ozu Eh, that is to say na okwu ya ka na ihe a ha na-eme n'ụbọchị tata ka na-ejekwa ka ọ danyekwa na ihe ahụ a na-eme na mgbe gboo because mgbe ahụ ihe ọ ka pụtakwara n'ebe ha nọ bụ na onye ahụ anwụberọkwa maka na mgbe ahụ ha kwadoro ini onye a ka ha ga-emezi ka a mara na gịnị mere na ọnwụ gburu ị fụrụ ya ka anyị bịakwa anyị ka na-abịa ka anyị chịkọọ nya bụ okwu mana ka anyị nụkwanụ n'ọnụ ndị anyị na ha nọgasịkwa anyị nwere ụmụ nwaanyị ebe a anyị nwere ụmụ nwaanyị ee ka anyị maranụ ma o nwere nke ụmụ nwaanyị anyị ga-agwa anyị Mm, nwaanyị ọma ngwanụ alụ ee akwamozu ndị nwụchuru ọnwụ ndị nwụrụ ọnwụ ọjọọ ọnwụ arịrị ọnwụ obi mgbawa nakwazi ndị nke nwụgoduru na ihe gbasara mọchụarị n'ụbọchị nke tata na be unu na mgbe gboo unu na-etinye ozu na mọchụarị kedu ka unu si akwa ndị na-etozurọ etozu wee nwụrụ ka anyị mara ma o nwe ife dị experience m nwetụrụ afa m bụ chinyere nọsike abụ m onye okwu emekuku owere owere north local government imo state n'akụkụ oge oge m pere mpe enwetụ m experience na-abụ mmadụ nwụọ like onye nwụchuru ọnwụ oge ahụ ọ bụrụ nwa agbọghọbịa maybe na ọ nụrọ di ọ bụrụ na ọ nwụchuru ọnwụ e nwere ike mgbe a ga-akwa onye ahụ eje nie ya nifu ya n'ifu ama nne ya na within na ngwuru ehe na ngwuru be anyị ahụ ama nne ya a ga-enifu ya elu je nie ya ebe ahụ mana ọ bụrụ nwa agbọghọbịa nọ- nụrụ di a lụrụ ọfụma e nwere ike anyị nie ya be di ya ebe ahụ ọ bụrụkwanụ onye onye e chiri echichi ma ọ bụ na be anyị nwụrụ a ga-enikwu ya na ngwuru be ya ebe ahụ
Mm. unu na-eje mọchụarị n'oge gboo a na-etinye ozu na friji n'oge gboo
mba o. oge gboo adịghị etinye ozu mgbe o nwere m- oge m pere mpe nwanne my father nwụrụ oge ahụ oge ọ nwụrụ a bịara bịa bịa mechie mechide ya n'ụzọ oge ahụ eji m anya ụmụazị na-afụ ya mgbe ahụ emechidere ya n'ụzọ ya bịazie eje kpọta mmadụ onye na-abụ ndị okenye ha agbakọcha eje weta mmanya kaikai ka mmanya kaikai abịa ndị okenye ahụ abanye ebe ahụ ewere mmanya ahụ wee gbasịcha onye ahụ agbasịcha ya mee ya embalm ọfụma ya wee bịa jee nie onye ahụ enweghị ihe dịka mortuary friji oge ahụ ọ bụ ọgbara ọhụrụ a ka m bido hụba nka
ka ọ ha m n'ọnụ otu ee nwanne anyị nwaanyị anyị na ya nọkwa n'obi Mm, anyị nwekwara onye ọzọ e nwere nwanna nwaanyị ọzọ ka anyị nụkwa olu ya chịkọta ya hmm? kedu ka unu si eme na be unu mgbe mbụ unu na-etinye ozu na friji ee kedu ka unu si eme ozu nwụrụ n'ike hmm? ọ bụrụ na o nwere ife ị ma about it gwa anyị gwa anyị afa gị gwa anyị onye ebe ị bụ
n'etufughị oge afa m bụ nwaada Cynthia Chiamaka abụ m onye Amesi na Anambra steeti mgbe gboo eziokwu na etokwa m na township etokwa m na village mana otu akụkọ si gaa na enwerọkwanụ ihe dịka friji mortuary mgbe gboo na mgbe gboo na ọ na-abụ mmadụ nwụọ okenye nwụọ a na-eni ya na ngwuru bie mana ọ bụrụ na onye na-anụrọ di maọbụ onye na-anụrọ nwaanyị a na-edupu ya edupu jee nie ya na oke ọhịa nie ya n'oke ọhịa mana ọ bụrụ na nne nwaanyị agbagotego elu maọbụ na o chiri echichi chie ọzọ maọbụ chie nka a ga-emere ya kwadoro ya ihe niile a na-akwadoro ya dịka omenala si wee dị wee nie ya bie nie ya na ngwuru bie ọ gwụla ka ọ ra m n'ọnụ ndewo unu ndewo anyị anụgo ka ya bụ okwu si wee gasị ee biko ndị ọma na-ege ntị unu afụgo dịka anyị si wee kwuo okwu na mbụ ebe anyị si wee na-ewetara unu ee mkparịta ụka n'ụbọchị tata bụ na Obi Abịama holy palace ee ihe bụ afa anyị wee gbaa gburugburu bụ the African sacred worship of ancestral religion ọ kwa omenala ka anyị na-eme ihe eji mara anyị bụ omenala o wee bụrụ ya ka anyị na-eme n'ụbọchị tata anyị wee na-enwe mkparịta ụka dị otu a ee ndị nọ ebe a kwuzuchara okwu wee kwusie otu ha onwe ha siri wee ghọta ee eh, nke bụ eziokwu bụ na anyị anụgo n'ọnụ onye Imo nụ n'ọnụ onye Anambra nụ n'ọnụ onye Enugu hmm? so enwekwara m obere experience ihe gbasara ihe a na-ekwu okwu ya hmm? from be nna m nakwazi n'ikwu nne m maka na nnọrọ na be nna m anyị na-eme ihe gbasara akwamozu akwamozu anyị na-ekwu maka ya ọ bụrụ na onye bụ okenye mmadụ nwụrụ enwere ndị emere ka anyị mata na ndị a nwụrụ na ndị a nwụrụ ọnwụ udo mm? nwere ndị e mere ka anyị mata na ndị a nwụrụ na ndị ahụ bụ ndị na-ekwesịbeghị ịnwụ mm? ee even though na ha emegokwari obere ihe n'ụwa ha bịara mmadụ nwere ike mụọ nwa ọ mụọ ụmụaka mụta ụmụaka ụmụ ya etonitego mana onye ahụ ka nọ n'agbata ee eh, iri arọ ise ya bụ 50 years a ka mere ka anyị mara na onye ahụ anwụghị ọfụma na be anyị mana ụdịka ndị anwa due to na ha e, e, e, etastego life nya fụkwa ụwa fụkwa ihe dị n'ime ụwa lụọ di maọbụ lụọ nwunye mụọ ụmụ wepụta nnọchianya ndị ahụ a na-eli ha nke ọma hmm? a na-eli ha nke ọma mana o nweririri ihe a na-emere ndị ahụ nwụrụ ọnwụ udo nke a na-agaghị emechara ha hmm? o nwere ihe a na-emere ndị ahụ nwụrụ ọnwụ udo nke a na-anaghị emechara ha mana a ga-eli ha ọfụma kwa ha nke ọma bekwara ha akwa otu o kwesịrị mana ndị ahụ nwụrụ ọnwụ udo bụ ha nwa bụ ndị a n'ụbọsị tata a na-edeziri ha celebration of life ị ghọta ndị a kịta bụ ndị ọ na-eme ha nwụrụ mgbe anwa na be anyị ụmụ ụmụ ha from ebe dị iche iche ọkwa ị na-aghọta mana ha ga-akwa uniform mana o nwere ofu akwa nya ofu mkpụrụ akwa a na-ewepụta ndị a ama nkwa nke a iche yiri ndị akwa nke a iche yiri but na a ga-ewepụta ofu akwa a ga-asị na ihe a bụ akwa eji akwa onye dị otu a then ọ bụrụ nwaanyị mgbe ọ bụrụ nwaanyị bụ ihe nwụrụnụ di ya ga-eyizi akwa black black o nwere ife ga-atụpọ ya n'arụ sọsọ black ọ bụrụ nwoke nwunye ya ma ọ bụ ndị nwunye ya ga-eyi akwa black ya bụ akwa ojii asị nọ ihe eji akwa onye a but ndị ọzọ niile bụzi ụmụ ya na ndị ụmụ ụmụ ya nwere right ịkwa akwa ọbụla bụ akwa nke ha ncha kwekọrịtara na a ga-akwa ọ bụrụ ya ka onye ọbụla ga-eyi ihe a ka ị ga-eji ma na onye a nọ ebe a nwere ka o si wee metụta onye ahụ nwụrụ anwụ hmm. now o wee bụrụ na a bịara ọ bụrụ na ọ mebi nwa okorobịa maọbụ nwa agbọghọbịa o nwebeghị ihe ọbụla ọ chịtara n'elu ụwa ọ pụtago ụwa azụọ ya zụchaa ya ọ lụghị di ọ mụghị nwa o wee nọkata kwojiri n'ike wee nwụrụ hmm? o kwojiri nnọọ n'ike wee nwụrụ ọ sọ ya ya bụrụ na ọ dị 40 bụrụ na ọ dị 50 years mana ọ lụrọ di ọ mụrọ nwa onye ahụ bịara ụwa ọjọọ na be anyị onye ahụ bịara ụwa ọjọọ onye ahụ bụ ebute ya na mbụ a ga-edozi macha ya edozie ya eburu ya and ụdị ndị dị otu a even nke ọzọ nwere ihe ọzọ m chọrọ ka m kọwaa n'ebe a na mgbe gboo na nke meduru n'iru anya m na nwata m anyị ejighị akpati eni ozu anyị ejighị akpati eni ozu e nwere akwa a na-akpọ isi ọta isi ọta ka a na-abịa ihe ahụ m gwara unu na a na-eme ndị nwụrụ ọfụma bụ ịdụ isi akwa e nwere a sị na a dụwa isi akwa ị mara na onye ahụ nwụrụ ọnwụ udo but ndị ahụ na-anwụha ọnwụ udo adị adụ ha isi akwa hmm? adị adụ ha isi akwa ọ sọgodi ya bụ na ọ dị 50 years mụtacha ụmụ agaghị adụ ya isi akwa maka o torubeghọ ịdụ isi akwa hmm? mana a ga-akwa ya meri ihe kwesịrị imeri ya but e nwere ebe omenala a ga-emeri ya ga-ejedebe now onye anwa a na-ekwu maka ya akwacha e, e, eburu ya nie ya ọ bụrụ nye afọ ndị mụtara ụmụ a ga-eburu ha nie ha but adị etinye n'akpati ifi na onye nwụrụ ọnwụ udo adị etinye n'akpati enie ha because akpati bụ ihe bịara abịa na be nke anyị because na anyị nwa na be anyị belivuru na aja ala ka onye ahụ siri bịa mana aja ala ahụ kwesịrịrị ka aja ala a metụ ya n'arụ mgbe ahụ ọ ga-anwụ ka ọ maa na ọ naghachigo n'ebe o si wee bịa hmm? so mgbe otu otu mgbe ebutere mmadụ na be anyị wee were akpati asị na ụmụ ya etotego na o butere akpati nke m fụrụ n'anya m na obere nwata m a na-akọkwu ya n'akụkọ na-ekwu ya asị tụfịakwa he gịnị bụ nke a gịnị bụ nke a ụmụazị sị na iwu bụ na a ga-etinye nna ha n'akpati e wee were nwoke tinye n'akpati ka e buru nwoke wee tinye n'akpati onwe ihe anyị na-akpọ achata achata na be anyị achata ahụ bụ ihe nkwụ ka eji akpa datin ọ na-adị n'enu n'enu bed bed aja ahụ anyị na-akpụ mgbe anwa mgbe gboo na ihe ahụ na-adị n'enu ebe ahụ tupu atụkwasị ya ute datin ihe ọ sọkwasị mee onye ọbụna nwụrụ ọnwụ udo a ga-ejiriri achata anwa a ga-akpa ya opezie mpe were ya tinye n'ime ini tupu eburu onye ahụ wite akwa ekere ya wee dọkwasa n'enu ya ọ ya bụ adụrụ isi akwa wee nọrọ n'enu ya o dina na achata achata anwa iwu ka ọ bụ den ụmụ ya wee kwechiri na a ga-eni ya na akpati den eniri nwoke anwa na akpati eniri ya na akpati mana mgbe emechaziri ọ dịa ihe dịka ebe abalị asaa ya bụ nwoke bidoro wee gagharịba gagharịba na tọmentizi the family in fact bụrụ na-eterorize the family ihe nke dị egwu o ruo n'oge anyị na-akpọ ụgbahuruchi nwoke ga-apụta na-akpa mkpamkpa dị egwu ihe ọbụna ọ fụrụ ọ ga-egbu ma ewu ma ihe ọbụna iwe na-ewu ya emekata ejebe ije jebe ije jebe ije kedụzi onye nwụrụ ọnwụ udo onye dị mma na-enweghị nsogbu mgbe ọ dị ndụ kezi ụdịka ihe bụzi ihe nke a eji asị na onye anwa na ihe o ji eme datin na ọ sị na ebe a ya nọ na ya adị eku ume na ya adị eku ume ebe ya nọ na onwedị ihe ya na-afụ na egbochiri ya ịfụ ụzọ na onwere anything ọbụla na ya mee ka ya kute ume na ya that is to say na ndị nọ na ana atụdoro aja sef na-ekukuduri ume ọkwa unu na-aghọta ebe anyị na-eje na ya adị ekute ume na onwere ihe ya na-afụ gịnị bụ ya kedu na agbachie ya n'ụzọ mee ya nke a mee ya nke ọzọ ewee bịa jebe ije mebe ihe niile mebe ihe niile wee gọdobe ana medobe ihe niile wee bịa mechaa dibịa kpọtara mgbe ahụ o wee bịa bịa mee gịnị wee bịa kwughepụ dị akpati abọghọkwa ala abọ mana o mechara isi jụọ nwoke oyi nwoke wee sị ehe o mezie mgbe ahụ na onye ọbụla chọrọ ịnwụ ọ sị sị etikwana ya n'akpati biko sị etikwana ya n'akpati sị debekwa ya n'achara ịghọta because that thing bịa mee nnukwu ihe na be anyị ewee marakwuo na onye nwụrụ anwụ na-ekwu okwu so nke ahụ wee dị then onye ọbụla nwụchuru ọnwụ dịka m na-ekwubu na mbụ ọ sọ ya ya dịrị 50 years ọlụghọ di ọlụghọ nwaanyị ọmụghọ ụmụ onye anwa bịara ụwa ọjọọ ajọ ụwa ka ọ bịara edokwacha onye ahụ na ụdị esi edokwa ya with ọ ndị dị otu ahụ ka a na-eji ipempe osisi ya mpempe osisi ndị a awara awa were wee na-ebu ee ma otu ọbụla o si dị ọ ha nwa atụkwasa ha ọ bụrụ na ọ bụrụ mpempe osisi o nwekwa ihe ọzọ a na-akpakwa akpa o nwee ihe a na-akpa a na-eji achara dị ka obebe wee rụọ ya ka esi arụ ya rụchaa ya etu ahụ were achara ahụ setichaa ya otu a dọkwasị ya na ya adọkwasị onye ahụ na ya eburu the person mana tupu ebunie that very person the only thing bụ na ama mgbabe ya ọtọ mm? mana n'anya nke nwata mụnwa agbarọ onye ahụ m fụrụ ọtọ but na a gwara anyị na mgbe gboo ri m ya anọ mgbe a na-agwazi anyị na mgbe gboo na a na-agba ndị dị otu ọtọ kwa ị na-aghọta maka ajọ ụwa ha bịara akpọbacha ụmụazị n'ime ụlọ kpọba ma ndị ọgbọ ha akpọbacha ime ụlọ na ọ bụrụ na achọba ibuni ya akpọzie ụmụazị ma ndị ọgbọ ya ha abịa na-agbụ ya asụ mmiri o meanihọ na ama ebe akwa na ọ nwụrụ o but o nwere stage a ya eberu akwa emechichi onye ọbụla ọnụ so onye ọbụla anwakwana anwa bee kpakam ebe ọzọ na onye bere akwa ebe ọzọ na ọ chọrọ ka onye a jirikwa ajọ ụwa a chighata na this family na ha ya chọrọ ya a na-eme ya akaja dị iche iche na-agbụ ya asụ mmiri na-eme ya even nne mụrụ ya ma a ga-akpọpụta nne mụrụ ya nne mụrụ ya bịa bụchasịa ya ọnụ bụchasịa ya ọnụ then emewe ihe a mechaa ebunie ya ebunie ya pụọ

ịghọtago before according to them ndị na-eje even o nwere ọgbọ na-eje that thing enwere ọgbọ na-eje ya ọ bụrọ ọgbọ niile bụ nwoke na-aga ebupụ ụdị ndị anwa ọ bụgodo na asị na achọrọ boys ndị ahụ dị mma ga-ebu ya bụkwa ndị tụgoro ime o bụkwa ndị tụgoro ime ee ha jee ị mara na eruo na-enwe ebe ha ga-akwụrụ ndị ọ bụzi ọrụ ha ịbaru n'ime oke ọfịa anwa ewee bazie wee ruo ebe ahụ according to them because emechaziri mgbe ụka bịara a na-akọsizi things a na-ekwesịghị ị na-akọ ị na-aba apụtazi akọba mmọnwụ n'iru nwaanyị kịta ụka bịara ọ nya mere eji wee pụtazi na-akọkwazi ihe a na-eme n'ime that place ma ọ bụrụ na eruo na eruo egbuo ọgụ na ana n'isi gbuo n'ụkwụ gbuo n'etiti buru onye a tọgbọ ebe ahụ adị egwu ana ọbụla buru ya tọgbọ ebe ahụ amezi a na-abụ ya ọnụ asị ya nkịta ya eri anụ gị and ọ due to na adị eni ya ahụ ka nkịta ahụ ji eri the anụ ị ghọta so o wee bụrụ n'oge nke anwa ma ọ bụ asị mmadụ udene ya eri anụ ya ehe udene na-aba n'oke ọfịa ahụ na-erikwe the anụ ehe so um oge anwa o nwere onye na-ekwu okwu akpati enwere onye na-ekwudo okwu ihe a n'ọwụ ewere akwa dozicha mmadụ ọfụma edebe achata werezi ute buru the person tinye ọ kwa unu ahụgo so now n'ime ihe niile a ndị Igbo na mbụ enwere efe ịbịa spend be so much money n'isi onye na-etoruru ịnwụ wee nwụrụ mana tata ka anyị na-afụzi na onye na-anwụrọ ọnwụ udo onye na-anwụrọ nke ọma onye onye bịara mewa nne na nna ya obi apụta ebupụta ego karịrị ego e ga-eji wee kwa onye okenye wee jeje kwaba nwatakịrị anwa and nọ ihe a mere ọnwụ ike na ọnwụ erughị eru ji wee karịzie na ala Igbo today maọbụ n'elu ụwa because na ugwu a na-akwanyeziri ọnwụ especially ọnwụ erughị eru especially ọnwụ erughị leleenụ anya ọfụma kịta ka unu ghọta na ihe a na-akwa ụmụazị 20 23 years anaghị akwa ya eh, okenye okenye dịgodu 50 years okenye dịgodu 50 years adị akwa ya like that ọ ndị ahụ ka a kachazi akwa ọfụma kịta a na-achọgharịzi ụmụazị ahụ achọgharị now mana be anyị bụ okenye mere ihe ọ bịara ka a na-achọgharị chọpụ ya afịa mana a na-achọpụzi ụmụ kịrịkịrị ụmụazị afịa kedu ihe a na-achọpụrụ ha afịa ọnwụ adị egbuzi ndị okenye now ọnya nwere ọnwụ adị ekwezi ka ndị okenye ka mmadụ mee okenye because because o nwerọzi ihe eji ndị okenye eme even if onye okenye sef jisiri ike megide omenala kaa nka emezi a na-ayọkwuzi biko ya nwụzie ka o jee zuo ike because ọnwụ achọrọzi ụdị ndị ahụ ọ naghị enwere elele ọ na-eritezi n'ụdị ndị ahụ ọ ndị ndị mgbaji a o ji okwu jiri ha ome ihe na oke na mgbe mbụ a na-egbochi ọnwụ nwụchu egbochi na ala be nna m kedu ka esi egbochi ọnwụ a okenye nọ n'obi na ọ nọ nọ nọ nọ ọ nọkata ọ chụọ o zi ụmụazị achụọ oke ọkpa nwụdo oke ọkpa anwụdo oke ọkpa egbuo oke ọkpa si n'ike sonye ya n'osisi ọ pụta ya n'ọnụ ejeje sunye ya n'ama n'etiti ama jegide je sunye ya n'etiti ama ebe a ka ọkụkọ a ga-adị regide regide regide wee rekashịa o nwere ọnwụ ọbụla mmụọ ọbụla bụ mmụọ ọnwụ chọrọ ịbata na that family rute ha na that place ọkụkọ ahụ ka ọ ga-ewere a na-anọkata were nwa uriom ọkụkọ o nwere ụdị ihe isi ike ga-abata na family o nwe ụdị arịrị a ga-abịakwaba na family eweta uriom ọkụkọ ganye ya eriri n'ụkwụ wite ọmụ ọmụ ka a ga-eji ke ihe a chịrị ọmụ a jee n'ama ama ama ama jeje kedo ya ebe anwa ọkụkọ a ga-anọ ebe a begide akwa wee nwụọ kedu ihe a na-ekwu ife a ka ọ kụchitebere ndị nọ na the family arịrị na ndị family ekwesịghị ịkụ ọta no kama ha ga-akụ ọta ka nwa ọkụkọ akụbara ha ọta nwa ọkụkọ akụgide ọta akụgide ọta nwụọ ehe ị mara na ị bịa lee anya from that moment the whole of that month and the ọ dị m ka every month sef ka eji eme that thing every mbido ọnwa niile eji eme ihe ahụ ịfụ na arịrị ọbụla ama mbata that family na that month but today ihe ndị a niile o nwerozi nke a na-eme o nwerozi nke a na-eme ndị be anyị amara ihe bụ fridge anyị adị eje fridge na gboo onwere onye a na-eti na fridge because this fridge a na-ekwu okwu ya in the first place this fridge a na-ekwu okwu ya bụ e, ya bụ mortuary bụ a kind of cell mmadụ ile nne mụrụ ya ma ọ bụ nna mụrụ ya jee were ya tii na cell na nga because ka m- ka m kọwara unu something o nwere mgbe a na-akọrọ anyị akụkọ a sị na onye nwa nụnụ nọ na nọ na mortuary onye anọdụ na mortuary anọkata onye nke karịchara ha ncha niile ike pụta o butuo onye a n'ana pịaba ya ụtarị jerigoro n'elu then ndị eh, mortuary attendant a na-ewe iwe na-abara ya kedu ihe ị na-ebutusiri ndị ọzọ n'ala then banye na cell maọbụ jee leta ndị cell i ruo ebe a ị ga-afụ na e nwere onye ka ibe ya onye anwa ọ na-anọ n'ihu a na- a na-akpọ ya boss ka ọ bụ maọbụ afa onye ọbụla na-achị ọchịchị ka a na-akpọ onye ahụ mgbe ahụ ọ bụrụ abacha na-akpọ ya abacha ọ bụrụ obasanjo na-akpọ ya obasanjo then onye ọbụla bataranụ enwere osi torture n'ime n'ime cell o si ịtọchọ ma o ji ego bata ma o jirọ ego a ga-akụgodi ya don't tell anybody kụọ ya don't be silly kwa ya isi n'aja ka oke na-ekodo ịghọta and ọ ga na-erespect Abacha o ịghọta o mesia up even o nwee time ọ ga-eru ọ- ọ- before o bido jebe iji isi imi na rod ka ọzọ bụ ọ nọrọ n'ime ime ebe enu I- ndị be ha chọta ya o jere abịa letechaa ya ọ bata n'ime oke ihe eji oke ihe eji bata ọ bụrụ na o meghị ya kụọ ya kụ- kụpụ ihe na-ekwere ya egwu otu a ka ọ dị na mm, n'ime mortuary mgbe ahụ ndị nwe onye ahụ ga-abịa sị ka elete ya ma na-edozikwa ya ọfụma ma na-emekwe nke a ma na-emekwe nke ọzọ ihe a ga-akụ ya ma ndị nwe ya pụọ kedu ihe ahụ ndị a ji wee bịa kedu ihe ha ji wee bịa so ngị nwa bụzi na onye dịzi mma abịa eleta gị nụ eme gị nke a nke ahụ wee dị onye ọbụla nọ na mortuary na-ata oke afụfụ onye nọ na mortuary nọ na nnukwu ihe mgbu secondly gị nwa bụ mmadụ dị ndụ nne gị mụrụ gị ị na-egoro nne gị akwa na mbụ mgbe ọ dị ndụ na-ekpuchi ọtọ nne gị o wee ruzi n'ikpeazụ na nne gị nwụziri ị gbaa nne gị ọtọ front and back buru ya jee tọgbọ n'etiti ndị mere arụ na ndị na-eme ha because ndị ahụ ya na ya nọ ebe ahụ ọ bụrụ na nne gị maọbụ nna gị bụ onye omenala ya ị kpọji ya na ndị ụka jezije nọrọ n'ime mortuary ahụ ị ma na i merụgo nne gị na nna gị forever because ihe a na-eme ha ebe ahụ nweghị ihe ị ghọtara ị ma na ụfọdụ ka a na-asa ahụ were mmiri ozu ree were mmiri a satara n'ahụ nne gị maọbụ ahụ nna gị maọbụ ahụ nwanne gị were ya resi Ee, eje- ha ji esi oke ite ewere ya je na-esi oke ite sometimes tupu ị bịa buru ozu de a ga-eyichego ya akwa mee ya ihe niile ụfọdụ ka a na-ebepụ their private parts ị marọ nke ahụ ụfọdụ ka a ya-ebere ara eyinyego ha akwa tupu ị bịa ihe a ma bụ apụta mepee ya ka a mara ma ọ bụkwa onye be ha iru ya dị n'otu ọ dị ọ nwanne m onwerọ eburu ya nie n'ala mana onye ahụ na i gbugo ya the second time now ọ bụrụ na ọ- o nwere place ọ ga-abịa ije nya ahụ dịka mortuary nke a a sị na ọ nya nwa kachasị nke ahụ ka a na-agbawa afọ chịpụsị eriri afọ ya nke ezigbo fridge ọ ga-abụ onye abanye oyi a na-atụ ya de mana nke a kịta a na-eme kịta i burunugo mmadụ jee na that mortuary wee fụ ihe a na-eme mgbe anyị na-eji ebujere ndị mbụ mbụ ndị Gateway na Ọba e na-eji anyị ji ebujere ha nri na anyị nọ that side iru ebe ahụ ebute ha dị ezo ya ezo ịfụ ka a ya-esi nyachasịa mmadụ were ihe fanye ya n'ike wee na-awụ idete na ọkwa nne mụrụ gị amụ ka a na-eme that thing ọkwa nna mụrụ gị amụ ka a na-eme that thing i wee sị na that thing bụ ezigbo ihe some people ndị be ha pụta sị ọ nwụọ si etikwana ya na friji si etikwana ya na mọchụarị ha pụta ha sị na ọ nwụrụgo onye nwụrụ anwụgo biko ka anyị mee ya ka a ghara ịkọgbu anyị n'ọnụ maka ndị nọ n'ụwa ịkọ ha mm. ọnụ ee maka ọ bụ na iji ezi mọchụarị efili elu nwere ego just just think ya of this very thing na ndị ọcha ma ndị ụka bịaranụ hmm, mere ka anyị mebie ọtụtụ ihe dati nsọcha na arụ a ga-ekwesịrị ịkpụ akpụ n'ala Igbo niile tupu ekwuberi ekwuberi na a na-ewebata ihe ọma n'ala Igbo ma ọ bụ na achọ ka ihe ọma bata n'ala Igbo and ka ala Igbo dịkwa mma ọzọ unu afụrụzi kịta a sị na ebidogo omenala kịta ka ọnwa na-afụnubeghọ na-egbu the way e si egbuzi ndị mmadụ the way e si kedu ndị bịara ọgụ ihe a ọkwa ndị ahụ etisi na mọchụarị ndị etisi na mọchụarị mee ha ihe na ha na-achọrọ ha taa afụfụ dị iche iche ọ hanwa na-apụtasịzi kịta anọkata akpọ ha ndị nke akpọ ha ndị nke a grupu nke a na grupu ọgụ ka ha bịara maka na ihe ahụ emere ha adịrọ ha mma ọ arụ a ga-akpụ akpụ n'ala Igbo so ụmụ Igbo anyị anụgo from onye Enugu nụ from onye Imo steeti nụ from onye Anambra nụkwa from Ebonyi steeti na ndị a niile na-akọwa na mbụ mbụ n'ala Igbo na be fa na enwere ife dịka mọchụarị and na onye ọbụla nwụrụ ọnwụ nwụchuo ọnwụ na e nwere oke ọfịa ebe a na-eje eni ya na adị eni ya na be mmadụ ka anyị mara na ihe anyị na-eme ka anyị mara na ebe anyị si bido ka anyị makwara na ebe anyị si daa ada sikwa ebe ahụ wee bilite maka na onye na-amaghị ebe mmiri bidoro ịma ya adị amakwa ebe ọ kwụsịrị onye isi anyị ị nwere okwu ịgwa anyị n'ọnọdụ dị otu a Um, obi abịama obi Chukwu obi abịama obi okike obi abịama alaeze Chukwu oke abịama bịarugo ka anyị mee ya ka o guzosie ike
um, ihe a bụ ozi eziri ụmụ Igbo ka ọ bụ nsogbu m fụrụ ndị Igbo na-enwe bụ ihe ọbụla ha mụtara ha Emechuo. mechuo ya mekarịa ndị anwa na-eme ihe a ọ na-aka na nke ọjọọ ọ na-akacha na nke ọjọọ ha mụta nke ọjọọ ọ na-efe aka Oh. maka na this development a nụnwa ọ gbasara mọchụarị batara nụ n'ala Igbo ọ development ka ọ bụ mana ọ bad development ihe a na-achọ ịkọwa bụ na most of the problem anyị na-enwe n'ala anyị today si na aka ndị mmụọ Mm. were abịa maka onye na-asị na onye nwụrụ anwụrụgo onye ahụ na-asị ezigbo asị ụfọdụ kwuru ya mana imecha ha achọpụta na ọ bụ asị na onye nwụrụ anwụrụbe ndị anwa na-adị nupụrụ ịma na mmadụ chọrọ ịnwụ a na-eji okwu onye ahụ kpụ n'ọnụ were nwụ were eme ife Yes. mgbe nna mmadụ pụtara na-asị ụmụ ya unu etinyekwana m na mọchụarị unu etinyekwana m na friji nne mmadụ pụtara na-asị unu emekwana unu emekwana o kwuchazie ya ọ bụrụ okwu ikpeazụ wee bụrụkwana iwu o- iwu dịara dịara ya- dịara dịara ọnwụ ya o nyere dobe which na mgbe gboo na igbo ejighị okwu iwu mmadụ nyere iwu o nyere bụ na ọ iwu anụnwa si dobe ya ma a chọọ ya afọrọ osisi otu a dobere ya iwu na igbo ejighị ya egwu egwu n'okwu anwa na okwu ya okwu ikpeazụ mmadụ kwuru iwu mmadụ debere maka ọnwụ ya ya na iwu okwu ikpeazụ onye aha kwuru n'ala igbo gbaa gburugburu na-eji ya egwu egwu mana tata ejizi ya egwu egwu ha ncha niile so na ihe na-eme maka na mgbe ị ga-emejọ onye ahụ onye aha mmụọ mmụọ ọ bụrụ ha ana na i mejọọ mmụọ mmụọ ga-apịarịrị gị no two ways about it ha we- ha were ha were ikpe gbasara ezinụlọ ezinụlọ gị wee jee chie ya n'obi ezumezu ebe mmụọ niile na-agbakọ sị lekwa na ihe ndị a mere m a ga-achịnye ya ndị ọgụ ka o je mee gịnị ka o jee ọgụ and e jee ọgụ anwa ọ na-ataba afụfụ ihe dị iche iche ọ na-amaghị ebe o si that is why e nwere so many problems dị na ana today anyị na-amaghị ebe o si abịa ihe anyị na-eme ebe a gịnị anyị na-adọwa okwu agba n'obi abịama ihe anyị na-adọwa gịnị anyị na-adọwa okwu agba iji mee ka ana anyị nwee nnwere onwe ama akụzi ụdị ihe a n'ụlọ ụka maka na gịnị ihe a abụghị omenala ndị ọcha ihe a na-akụzi n'ụlọ ụka bụ gịnị omenala ndị ọcha mana anyị nwa anọghọ na nke ndị ọcha ihe anyị nọ na gịnị omenala igbo omenala ndị isi ojii omenala ndị afrịka asị m m gwakwa gị m gwa gị nke bụ eziokwu na mba afrịka gbaa gburugburu mba afrịka gbaa gburugburu ee ada edobe ozu na mọchụarị even n'Ijipt a na-ekwu okwu mọmị ahụ e jee nie onye ahụ wee mee onye ahụ embalm n'ebe ahụ e liri ya enweghị ihe dịka mọchụarị ebe a na-apụta ebute ozu dọsa onye ozu nke a bịakwa eburukwa ya dọsa ozu nke a bịakwa burukwa ya dọsa enweghị ebe a na-eme ya n'Afrịka ihe a bụ ihe e ji wee defile ọ the land of Africa gbaa gburugburu the land of Af- Alkebulan gbaa gburugburu maka ndị isi ojii ofu omenala ka anyị nwere kedu ihe bụ omenala anwa na anyị nwere chi ukwu nwee ndị chi na chi ukwu anwa anyị na-asọpụrụ ya nsọpụrụ dị elu na-asọpụrụkwara ndị chi anyị bụ mmụọ niile nọsị na ana anyị mana ha bịara mee ka anyị mee gịnị ka anyị na ndị chi aha dị n'iro ọ ndị chi aha bụ ihe bụ gịnị bụ ihe na-afụ maka ọdịnala na omenala anyị mana anyị na ha dị n'iro mezie gịnị were omenala anyị na ọdịnala anyị tụfuo nsogbu wee ka anyị arụ anyị wee pụta wee pụta sị mba na ihe a ma adị gagide one a ka ndụ wee dịara anyị anyị wee sị na anyị ga-eweghachikwa ọdịdị ndị nna nna anyị ha azụ ọ ya mere anyị ji wee guzobe African Sacred Worship of Ancestral Religion bụ a restoration movement ọ bụrụ ihe afọ mụrụ ọfụrụ na ọ ihe dịbara bụ oge ndị nna nna anyị ha anyị pụtara hapụ gaba ụka anyị sị ka anyị restore ya back ọ bụrụ na ọ bụ mmasị gị na ị fụrụ eziokwu n'ije a mee gịnị ị bịa sonyere anyị maka na a sị na onye nụ ihe ọma ya jee gwa nwanne ya ọ nụrụ kara ibe ya ee gwa nwanne gị sị ya lekwa ebe a na-ekwu eziokwu lekwa ebe ndụ dị maka na a gbakọọ ọnụ wee nyụọ mamịrị o mee gịnị gbaa ọfụfụ. ekenere m nne anyị ukwu akpọrọ lọlọ achara ugo ngozi oon mmiri nọ n'ugwu ọ gbasara anyị ee ị ma na kịta e nwere shower e ji asa arụ ma ebe a na bathroom onye sara ahụ na shower na onye ji bucket saa ahụ abụrụ ofu ofu ihe maka shower ga ọ na-awụ i tinye isi gị mmiri ahụ awụsa gị n'isi o were nwayọọ gazuo gị arụ mana nke bucket bụ ebe ahụ ị kwọtara ya kwọsa bụ ihe bụ ebe mmiri ga-emeta ya the moment eh? so mmiri si n'ugwu wee na-agbadata i tinye isi ọ wụsa gị ọ ga-eme gịnị ọ ga-agazu gị arụ ee mmiri nọ n'ugwu ọ gbasara anyị tata aha gbasakwa na anyị o zukwere na anyị arụ a sị na ebe o si wee weta amamihe chukwu nyere ya o wee wepụta nkụzi nke anụnwa a- asaa ajụọ ajụọ asaa ụbọchị nke tata nke anyị niile m ritere uru n'ime ya a sị m na chukwu abịama gozie ya tighachikwere ya ihe ọzọ ọ ga-akụzi karịrị nke a ụbọchị ọzọ ee sị na ndị nkụzi obi abịama na ihe anyị ga-akụzi ama adị anyị ama achọ ya achọ n'ọnụ anyị na anyị mepee ọnụ ozi okwu Chineke a na-apụta ka ọma ka mere na anyị ncha niile na Eke ihe ọma mere anyị n'Oye ihe ọma mere anyị n'Afọ ihe ọma mere anyị na Nkwọ ee ụbọchị ọzọkwa Saturday na-abịa abịa anyị ga-ezukọ otu anyị si zukọkwa ebe a ka anyị si ezukọta na ngalaba dị iche iche dị iche iche obodo dị iche iche ehe mm, o- nke dị gị nso ị na-eje ka Chukwu Abịama mezie okwu n'aha ndị enu na ndị ala Ise.